As Ghaoth Dobhair is beag nár bhris mo chroí ag tarlú. Tá a fhios agam gurb í seo an chloch mhór thuas i gCroithlí, ach cad é fán chailín rúnda seo atá ina héadan, cé hí? Tá súil agamsa go mbeidh mo chara Hiúdaí ábalta an cheist seo a fhuascailt. Anois, seo ceann, cé hí go bhfuil fhios agat cad é an chloch mhór seo, nó tusa atá i do chónaí anseo? Á, níl a fhios agam le fírinne?

Go Meiriceá siar a bhí mo thriall, i bhfad thar an fharraige mhór. Tá cuimhne agamsa ar an pháiste sin. Maith go leor. Ní hamháin go bhfuil an chloch seo aimsithe agam ach tá eolas faighte agamsa fosta, mar b'fhéidir é, ar an chailín óg. Tá cosúlacht mhaith. ar rudaí anois. Go dtí seo, fuair mé fear agus fuair mé capall leis an chéad charta poist a dhéanamh as an nua. Don chéad cheann eile, tá's agam c'áit a bhfuil an Chloch Mhór i gCroithlí agus b'fhéidir go bhfuil a fhios ag Hiúdaí cé hí an cailín rúndiamhair seo. á, níl a fhios agam le fírinne cé hí an Cailín Beag seo. Tá cuimhne agamsa ar an pháiste sin. Bhí siad anseo ar laethe saoire, tá sé deich mbliana ó shin, nó b'fhéidir rud beag níos moille, nó níos luaithe ná sin. Bhí siad ag stopadh thuas fá Chroithlí agus sílim gur fhan tae ag caint, bhí sé suite ann chuile uair, ag cur sé gobaí le fear a neart ar cártaí poist.

a bhfuil mé ar an tóir uirthi. Ar an drochuair, tá rudaí amaidí scríofa uirthi sna laethe atá inniu ann. Ní thig liomsa rud ar bith a dhéanamh faoi sin, ach ní dóigh liomsa go fóill go bhfuil mé ar an taobh cheart, mar sin caithfidh mé dul trasna. Ha ha, agus sin é go díreach

Tá mé cineál imníoch. An bhfeiceann sibh an bhean seo? Níl a fhios ag éinne cé hí, agus níl a fhios ag duine ar bith c'áit a bhfuil an teach beag ceann tuí sin. Agus tá mise ag éirí cineál imníoch anseo. Níl a fhios agam cé acu a bhfaighidh mé amach nó nach bhfaighidh, ach tá rud beag dóchais ann go fóill, mar atá Tony McHugh, agus tá sé thíos sa Chrannóig. Chuala mise gur saineolaí thú ar chártaí poist, go háirid de chuid na háite, agus tá ceann amháin anseo agamsa agus tá fadhb bheag agamsa leis. Tá mé ar thóir, tá mé ag iarraidh fáil amach cé hí an bhean seo agus cén áit é seo atá sa ghrianghraf. Sin an ceann céanna ach gur duifear atá eatarthu. Tá duifear ann. Bhuel, d'aontaigh ar mo thoice. The Colleen with the eyes of blue, is just a little rogue.

Ach an bhfuil an fíor-Irish cailín seo Margaret beo go fóill? Rachaidh mise le Tony go dtí an seanteach atá in san chárta poist le fáil amach.

Soithigh. Bhí tú, tá tú dóighiúil go fóill. Agus an cuimhin leatsa an áit ar tógadh an pictiúr seo? Cuimhin. J? Hé. Cén áit? Anseo. Díreach anseo? Díreach anseo. Agus an cuimhin leatsa an fear a thóg an grianghraf sin? Ó, ná san, á, is ann duine.

Green grow the rushes, oh, green grow the rushes, oh, the sweetest Bhuel, a bhfuil fhios agaibh, ó thosaigh muid anseo, bhí rud amháin a bhí mé cinnte dearfa de, agus sé sin go raibh an bhean a tchítear in san phictiúr sin, nach raibh sí linn níos mó, go raibh sí marbh, nó mar a dúirt mé, go raibh sí ar shlí na fírinne.